enwe m nze ma ọzọ ekene m anyị ndị egunumeru unu afụtakwara ahụ taa o onye na n'onye bụ nwanne unu nwoke ma nwa unu nwoke Mr. Azubike Tochukwu James ma ndị buturu m nkume nwoke ọma dị mma emegbokwere m ha ovive adịghị ama ama ee ife nji bịa nke taa bụ ka m bịa kọfụtara ọtụtụ ndị be anyị most especially ndị bu n'ụzọ ije na udo adụghịkwa n'ibe anyị bụ Nenwe n'egbe n'elu udo adụghị m- udo adụghị nwa m na-ekwu maka ya bụ nchekwa security because obodo ọbụla na-enweghị security udo adụghị na ya hoo ha a sịkwara nkume nwoke ọma dụ mma kwuru udo adụghị ibe ka bụzi nke bụkwa na mmadụ nwewewere okwu ọ kpọrọ men bịa chee warning ọ kpọrọ men ya o bịa tiwe ga warning ewetawo ma ga ọnwụ n'ibewu ihe ewu egwu n'ibewu chite ibewu ewetawo kere ka bụga mkpọrọ eva o ife a na-eme na Nenwe karịzịkwara ife na-eme n'ibe anyị karịzịkwara edewe atụtụrụkazikwa nkụ n'ibe anyị ọ bụrụ na i bu n'ụzọ ije na ị na-akpọ home biko mesi ike ọ dụkata dụkata dụkata dụkata i were ekwentị wo kpọọ ndị mụ nsị ya ndee ga o mere na-adakwa ndị be ya iwo maka na ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ife ahụ ife m na-ekwu na ego n'ọnụ mesi m kwusi ike na udo adụghị because ụfọdụ ndị nwere ike na-asị ya ejo n'ebe a na-ekwu abụghị eziokwu wekerere ekwentị wo kpọọ ụlọ ị kpọọ ụlọ ị ghọta ife m na-ekwu na udo adụghị ka ọ ghara ịdụ ga a sị na nkume nwoke ọma dụ mma na-ekwu oke okwu ehe iji gbu okwu m nkenke ụmụaka be anyị ife ndị Nenwe na-emetụta ndị ifu ife gbasara Nenwe dị n'obu afụtawo shị mba na a na-aform security Nenwe Vigilante Service NVS ha fụtawo ka a form ya bụ group kama na ife aka mgba dụrụ ha bụ ga a na-eme enweta akụrụngwa a na-eji emewe ya bụ ife a needuru ụgbọala ụgbọala dị mma because ma nwere security ma nwere ụgbọala at least epụta owu call rusha two seconds nweta iru ebe ife na-eme ewetawo a na-enwe ụgbọala a na-enwe ụmụ ife mkpara a gara eji arụ ọrụ ya na ụmụ ife ngwa akụrụngwa ndị ọzọ a gara eji arụ ya bụ ọrụ so ha wee na-achọ ka a ga-esi wee nweta 100 million naira ọ bụrụ na ị bụ onye ife gbasara Nenwe na-adị n'obu na-amashi biko do try to support ego onye ọbụla i sendịrị ọ something ma ya bụ na enwetara 100 million naira ha na-achọ ka e nwee ike were ya gote akụrụngwa ha na-eji arụwa ya bụ ọrụ so biko do gụwa bụ nwa Nenwe ife gbasara Nenwe na-amashi nweta ozi m a tụsara m ozi a ma gbaa mbọ try to support ụmụnne m retakwa na mgbe a na-eme the launching bụ on Thursday 4th of April 2024 12 noon na St. Peter's Catholic Church Arena na-enwe ya gazienu onye tinyere aka n'ọkwa a bụ dr mike ụzọigwe chairman nvs fundraising committee onye unu nụrụ onu ya bụ nwanne unu nwoke ma nwa unu nwoke mr azubike tochukwu james ma gute omukume nwoke ọma dụ mma ọ bụrụ akụrụ m ive m na-aṅụ ma agba ewe ya i soro m ṅụa ya ọ bụzịkwara na ego ebe m ji ma abụọ ya i soro m dụ happy ya gazienu onye a vụrụ taa biko doo chi fụkwa ya echi o ise